na-apị ya n'anya na ya onye ose na abụ tapụrụ n'anya ghọtago mana ya gosi unu mmiri ndị ọzọ dịka ọkwara welie ọkwara anyanwụ ee nwa ọkwara ee nwa ọsụ mmiri n'anya azụ nwa ee ha buru ibu nwaanyị ọma ee ee ngene ya bụ mmiri dịcha n'obodo a

always cold and chill ịghọtago ịṅụọ nya wụ mmiri ị ya-ama na natural water ka ị na-aṅụ anyị amabeghị ihe na-egbu anyị anyị ji anwụ ọsọ anyị na-aṅụzi ihe niile a gbara na can ndị a gbara na sachet mgbe bụrụ ma gboo a na-echute mmiri a na-ele ya ya na ogbeyi na-ele ya then n'aka enwere mmiri nke a na-akpọ ogbeyi nke m gosigoro na on this page you can go down down down you see about ogbeyi mmiri a dị very very healthy n'elu ka o si agbadata

yes ebe a bụ nwangwọ ọkwa ịfụrụ ka o si agbadata ọkwa ịfụrụ ya now there is one funny thing about all this natural water and i want you to observe it dịka esite ya na-egotere ihe adafụ ihe alụọla ya ọwa ya so ka ha na-achụ ihe afụ ihe alụọla ya ya bụ ọwa mmiri alụọla ya a na-ada arapụ ya bụ ọwa sikwe in their natural lane na-agba ịfụrụ ya mmiri si n'elu ị nee anya ebe a na ebe a na-awụ ikpa agụ mana ị nee ka o si apụta ka ịfụchala okwuti ya now do you see how pure the water is now i want you to have a good look at it so whenever you hear iyi nwangwọ ọ na ọgbọ nnụ ata ka ọ dị enweghị dị iche ebe na ebe ihe a bụ nwangwọ so for ndị apụlụ bụ nwangwọ before ma ọrụ dị mmiri na nwangwọ na mmiri nwangwọ next anyị egosi unu anada ọ n'obodo a mana aga m ewetara onye ya ọ ya ka ga-ebuli ijere adị nkwụ ihe anyị bịara for discovery and also documentaries ị wee nwee ihe kọnwụrụ ụmụ gị ọ bụla isi si esefa na Josef bute lụọ nwaanyị mmụọ nsọ atụba nwunye ya ime ka e nwee ihe kọnwụrụ ha dị historical ha ya-abịa fụ n'anya na ama site na agbọ ife afọ ntị adịkwa si n'obodo ife anyị fụrụ alụ since 1960 August 1960 oyibo ihe m chọpụtara on my discovery concerning our natural streams wụ that na almost like every mmiri dị ike n'obodo a n'ala Igbo ndị a gbara ọkpa ebe ahụ and ha chọrọ ịrụghịrị ha ihe ebe ahụ ha rụchara ihe but sometimes the major question is why do they always come to our natural stream and emecha ha ya arụ something like this either ebe e si chọọ ịdọpụ ya ma ọ wụ iji wee na-eme ya to say ime civilize ya mana emecha that project na-awụ abandoned project at the end enwebeghị nke e mere survive enwere ihe anyị needịrị ịma gbasara anị Igbo enwere ihe anyị needịrị ịma gbasara be anyị ọ kwa ị fụrụ ya alụrụ ụdị ihe a na Ogbei alụrụ ya na Nwangwo alụrụ ya na Obizi Ụga alụrụ ya na ka ị gaa mmiri ahụ e nwere you must see a structure alụrụ ya na Atama Nanka alụrụ ya na ka ị gasị fa enwere ife akọwabeghị anyị mana ka anyị na-ejegodi ka anyị ji nwayọọ na-eme nchọpụta na-ewepụlọta ma na-atụ alo emechaa eziokwu ga-apụta ife sọọsọ na nke ikpeazụ a afa anyị ga-azazi ogede maazị eziokwu ga-apụta ife na nke ikpeazụ a simodie